otu a ka ọ dịkwasị otu si dịkwa ebe Eke Hit nọ Eke Hit o nwebe onye no update at all at all ma Onye Eze Jizọs ka ebe ndị church members niile nọ no more update even the Facebook page sef the even sef ọ dị dominant sef o nwezi ife fa na-apost na ya but ọ bụrụ na ọ ka espend bịa fụrụ fa ọbaka ya na uwe mara dat na ndị efu na nwe fans but na o dejuru ruo fa na none of his friend abịago o nwebe onye bịara nnọọ bịa kwuo okwu gbasara fa Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị a na-eji eji na nọ n'ime eh, achọpụta six charges ee six charges ya ọ dara That's na a sị na ga-atụ ya nga 20 years imprisonment but none of his friend abịago ka a bịa mara ife problem ya but ọ bụrụ na ọ ka espend ya ọ bụrụ na ọ ka espend ego na bịa fụrụ bịa fụrụ ya na ya fere maka na onwe na na Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị nwere multitude but na none of his friends abịago o nwebe onye bịara nnọọ sị pụta sị okay see we have already go to the governor to beg him o nwebe onye mere but ọ pụta na bịa fụ crowd bịa fụ crowd ga-esogoro ya n'azụ but oge ife na-adịrọ ya mma kịta ebe ọ nọ kịta o nwebe onye bịara nnọọ ịbịa sị nna ee ka a ma ife a ga-eme gbasa nna ya ukwu o nwebe onye pụta na-ekwu maka ya watch Eke Hit Eke Hit now no update at all at all no update fans a niile o nwere fans a niile o nwere ndị ndị fa na abụọ na-erikọ na-achịkọ o nwebe onye bịara kwuo maka ya but ọ bụrụ na ọ ka espend ego ọ bụrụ na ọ ka espend ego ebe a ka ị ya-ejiwe ma sef na i nwere unknown friend yes ụchakọrọ ebe Akwa Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị nọ Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị nwere unknown friend friend ndị na ọ marọ mgbe ị ga-eji mara ndị hụ gị n'anya ma ndị like gị bụ mgbe ife siri gị ike bụ mgbe ife siri gị ike Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị nwere unknown friend o nwere ndị friend ndị o nwere na ọ marọ maka fa ndị na-abịa na-abịa ka tụọsọ ka fa nweta ego n'aka o nwere many of his friends sef na-adịrọdị eche ịjụ maka ya nwa ma ntịrị osi ebe ọ na-ewepụta oge ị fụzie na ị fụzie ị fụzie na o nwe crowd Because know who is your friend, know who is your friend. Ọ oh, ihe m chọpụta n'okwu a n'okwu a na-ekwu ebe a mara onye bụ ezigbo enyi gị ọ mgbe ife in this type of situation ka i ji mara onye onye like gị ma onye na-alikerọ gị abụ mgbe ife dịrị gị na mma yes ife dịrị gị na mma ife dịrị gị na mma ị ga-enwe thousands of friends millions of friends but mgbe ife siri gị ike ee eh, mgbe a ka ị ga-eji mara na na na i nwee i nwee 100 friends o nwe ike na 99 alikerọ gị Fa just like gị because of ego i ji. Ka okwu a bụrụ ife mmụta dịrị unu. Just know who is your friend bụ in time of difficulty. Abụ mgbe ife dịrị gị na mma ka e ji mara mara your true friend. Abụ i jide ego fa na-asịrị gị nke a bụ ezigbo ọyị nke a bụ my man eh, eh, my best man. Ọ mgbe ife siri gị ike ka e ji mara your true friend nene ya none of his friend abịago for akwa ọkụkọ tiwara akị none of his friend akwa ọkụkọ tiwara akị a tụrụ ya nga complete 20 years imprisonment none of his friend abịago ka e kwue ife gbasara ya but ọ bụrụ na ka espend ya ka a gaa club ị bịa fụrụ fa na-etu ya akwa onye ọgwụ akwa onye ọgwụ ọ bara ọra na-etu ya many type of name but kịta none of his friend abịago